tsopano tikupatsirani nkhani zathu msabatayi ndipo muli ndine eric norman kwaila tikupatsirani nkhani zathu zomwe tinakupatsirani msabata yomwe yangotha kumeneyi Nkhani yathu yoyamba. Lachinayi lapitali, ansembe achibadwiri anamaliza msonkhano wawo waukulu ku Kachebere Major Seminary ku Mchinji. Zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe anakambirana ndi monga kuti ansembe ayambirenso kulalika mawu a Mulungu mmene amachitira amishonale kale pofikira anthu amene sanalandirebe uthenga wabwino ndi amene anaulandira kale uthenga wabwinowu. Kumsonkhanoku, ansembewo anakambirananso zoti ansembe asamatenge nawo mbali pa ndale zachipani. Ambuye John Ryan a Mzuzu Diocese, omwenso ndi wapampando woyang'anira bungwe la ansembe achibadwiri m'dziko muno, ndiwo anatsekulira msonkhanowu. A Ryan ayamikira ansembe achibadwiri kamba ka ntchito yawo yabwino, ndipo iwo anafotokoza motere. I've become acutely aware of the dedication and the commitment of Diana. ndiyamikire ansembe achibadwiri kamba kolimbikira ntchito kusiyana ndi magulu ena a mpingo Break it down diocesan clergy, missionary groups, dioceses, and their focus very often, very often their focus omwe amangogwira ntchito pongofuna ndalama kapena pongofuna phindu
Diocesan clergy are different. They're driven by a passion, a passion which is rooted in Jesus Christ, in the faith. ansembe ambiri achibadwiri amalimbikira ntchito Ngakhale kupita m'malo ena ovuta kupitako mwinanso kusowa mayendedwe abwino. Ansembe achibadwiri amagwira ntchito chifukwa cha Ambuye Yesu amene anatiukira kwa akufa.
Ndipo pankhani yozamitsa chikhulupiriro chachikatolika, iwo anatinso ansembe asamangosiyira ntchito yophunzitsa agulupa ndi anthu ena okha. Now, so there's different levels for deepening the faith. And I've already talked about the importance of deepening the faith within ourselves, but we have to deepen the faith nkhani in ina our ndi yakuzamitsa chikhulupiriro cha chikatolika Ntchito ya kuzamitsa chikhulupiriro cha Chikatolika ndi ntchito ya ansembe ndipo sayenera kusiyira agulupa okha ayi. Ngati ansembe, imodzi mwa ntchito yathu ndi kuphunzitsa chikhulupiriro. Ngakhale pa parish pakhale anthu ochuluka, tisasiyire agulupa okha ntchito yophunzitsa chikhulupiriro kapena kusiyira akhristu ena omwe amaphunzitsa nawo koma tikhale nawo ndithu pa ntchito yophunzitsa.
goes into a class and teaches for half an hour,
chifukwa wansembe akamaphunzitsa nawo ngakhale kwa nthawi yochepa value, zimasonyeza kufunikira kwa maphunzirowo and it gives value, pamene agulupa ndi aphunzitsi ena value akuphunzitsa when the catechist is doing the same or the leaders are doing the same because they see it The leaders are anthu amadziwa kuti doing it because nchifukwa chakuti the priest cannot do everything. wansembe sangapezeke paliponse atatero anayankhulaponso pa nkhani yokhudza achinyamata a mdziko muno motere The next heading is youth. And I'm very much aware that Nkhani ina ndi ya achinyamata.
There's millions, literally, literally, millions of youth in this country. Malawi.
Ndikudziwa kuti pali achinyamata wochuluka mdziko muno amene alibe chochita chenicheni. Give
More attention to the youth, whatever we can do when you have absolutely nothing.
mpofunikira kuti tiikepo nzeru pa nkhani ya achinyamata You have a university degree. But there's alipo ena achinyamata ali ndi madigiri ndithu koma alibe ntchito ndipo mkhala pa mpando wakale wa bungweli Bambo Michael Seni anafotokoza mwachidule mmene komiti yakale inayendetsera kufikira pa tsikuli. Choyamba tithokoze Mulungu kuti tinasankhidwa kuti tikhale mu National Executive pa 18 November 2020 koma kusankhidwa kwathu kunayenera kukhala mu April koma chifukwa choti plenary inalephereka mu April 2020 chifukwa cha nkhani ya covid titaona kuti nthawi ikudutsa limene mu novemba kumakhala msonkhano ndi chisankho tinene zoona ntchito inalipo yambiri chifukwa chiyambire covid 2019 anzathu amene anasankhidwa 2018 sanathe kugwira zintchito zambiri ndiye kuti pa mahandover tinapatsidwa katundu ndithu nkhani ya strategic plan nkhani ya constitution ndondomeko yakayendesedwe ka bungwe lathu ndi nkhani ya adi koma kufuna kukhala ndi maofesi awo so panali zinthu ndithu zimene tinayenera kuzipanga kuti tisanabwere plenary ino ukhale mutu utaoneka so ife takhala maofesi chaka ndi miyezi 6 koma tinayesesa ndithu kuti ntchito zimene zitheke choyamba ndi bungwe la ansembe onse achibadwiri muno mmalawi so chofunika ndi choti kulumikizisa chifukwa dayosisi iliyonsenso ansembe ake ali ndi bungwe lawo so cha national choyamba cholinga ndikulumikizisa anzanu onse ngati dziko kuonanso ntchito zimene zikugwirika pa dayosisi iliyonse komanso pakhala zinthu zokhudza dziko lonse zokhudza ansembe muyitanise msonkhano chifukwa zinthu zomwe mukuziyendesa ndinu bambo seni anapitiriza kufotokoza zina mwa mfundo zimene gulu la ansembe amenewa anakambirana ku msonkhanowo maissues amene anakula msinkhu choyamba tikaona kuti mutu wa msonkhano wathu unali kumanga chikhulupiriro cha chikatolika kudzera njira zofalisira mawu zakale zomwe amishoni amagwiritsa ntchito komanso njira zofalisira mawu zatsopano choncho kunali ndithu kukumbutsana kuti ofalitsa mawu ndife ansembe chifukwa leronso anthu ofalitsa mawu achuluka koma kodi akufalitsa mawu ona kapena ayi choncho ansembe timakumbutsana kuti podzodzedwa tinatumidwa kuti tifalitse mawu ndiye lero pali njira ziwiri ndithu kale mmene timachitira komanso masiku ano chifukwa pali ena uthenga anaumva koyamba koma akusowa kuti aumvebe kuti ukhazikike mwa iwo choncho nkhani imeneyo inatitengera tsiku loyamba mamawa onse kenako tinaonanso nkhani ya strategic plan yathu zomwe tikufuna kukwanisa ngati ansembe komanso kenako tinaona constitution yathu malamulo athu oyendesera bungwe lathu panali zina zimene tinayenera kusintha tinakambirananso nkhani ya kusankhana mitundu ndi kutenga mbali mu ndale kwa ife ansembe kuti ifeyo ansembe ndife oonesa umodzi wa mpingo pa dziko lapansi so pakati pathu komanso pakati pa akhristu athu tisalole kuti pakhale kusankhana mitundu ndipo tiyambe kuonesa umodzi ndife komanso tinakambirana nkhani ya zandale kuti zolankhula zathu kapena zochita zathu pokhudza ndale tiyeneranso kusamala kwambiri tisachite kuonesa kuti tikutenga mbali kuopanso kugawa nkhosa zathu komanso nkhani ina imene tinakambirana ndi nkhani yokhudza malipoti chifukwa choti dayosisi iliyonse imalongosola ngati association zimene akhala akuchita ku dayosisi kwawo zimenezi zimathandiza kuti muone kuti anzanu akutani muphunzirapo chani kapena anzanu anagwisa pati inunso muphunzirapo chani so malipoti amene timapasana tsiku lomaliza timathanso kufunsa kuti pakutipo munachita bwanji nanga pakutiso munapanga bwanji komanso kunabwera gulu la anthu amene anaphunzira ku seminari makamaka maseminari ang'ono gulu limene linabwera kuzatongosola kuti afuna akhazikise gulu lawolo pa dziko pa national level timanena kuti ex-seminarians task force ndamene anabwera kuzatilongosolera kuti inu ndi ansembe ife tinachoka ku seminary koma tonse tili nkugwira ntchito limodzi so amenenso tinali nawo komanso panali nkhani ina imene tinayikambirana yokhudza catholic university tinalandira malipoti kuchokera ku catholic university mmene ntchito zawo zikuyendera mapulani awo akusogoloku ndi chani kufunikiranso kutinso ife ansembe tipeze mwayi wa maphunziro kale ansembe amadalira kupita kunja ku sukulu koma pakali panopo kupita kunja ndi challenge ndalama zikuchepa komanso maphunziro ena tili nawo momuno kuti mozamanso munthu utha kuphunzira ndipo nkhani ya catholic university yo kuti catholic university tigwiritse ntchito tinapezanso mwayi woyitana bungwe la masisiteri komanso bungwe la mabrother ndi ansembe a mission mareligious tonse tikugwira ntchito limodzi mmunda mwa ambuye choncho tiyeneranso kulimbikitsa umodzi choncho tinayitana amenewa kuti azangotilongosolera ntchito zimene akuchita ngati poyambira kuti kutsogoloko tizigwira ntchito limodzi chifukwa nkhosa zimene tikuzidyesa ndi kuziweta ndi zimodzi zomwezo kumapeto a msonkhanowu Ansembe anasankha komiti ya bungwe lawo ndipo maudindo awo ali motere, Wapampando, Father Wez Mfune aku Mzuzu Diocese ndipo wachiwiri wawo Father Innocent Mtapaonga a Lilongwe Archdiocese. Mlembi, Father Selemani aku Dedza Diocese ndipo wachiwiri wawo Father Mkinga aku Karonga Diocese. Msungichuma, Father Francis Lekaleka a Lilongwe Archdiocese ndipo wachiwiri wawo Father Thomas Gondwe a Mzuzu Diocese. Ma committee members ali motere, Fr Godino Phokoso a Dedza Diocese, Fr Ulambo a Karonga Diocese, Fr Kennedy Malemia a Lilongwe Archdiocese ndi Fr Thupa Vitumbiko a Karonga Diocese. Maudindo awo amayenda motere, Pali zigawo ziwiri, chigawo cha Blantyre momwe muli ma diocese a Zomba, Mangochi, Chikwawa ndi Blantyre. Chigawo cha Lilongwe momwe muli Dedza, Mzuzu, Karonga ndi Lilongwe. a chigawo cha blantyre atulira maudindo a chigawo cha lilongwe mpaka zaka ziwiri ndipo nambala ya ansembe achibadwire mdziko lino la malawi potengera ma dayosisi ili motere dedza dayosisi ansembe alipo 54 karonga dayosisi ansembe alipo 18 chikwawa dayosisi ansembe alipo 34

Katswiri pa nkhani za chuma m'dziko muno, a Betchani Tchereni, anati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya fodya ngati njira yopezera ndalama ya kunja kwa dziko lino kamba koti mbewuyi ikupitilira kukumana ndi mavuto pa msika. Posachedwapa, boma linavomera kuyamba ulimi wa chamba cha m'mafakitale ngati mbewu ina yopezera ndalama za kunja kwa dziko lino. A Tchereni anati boma likuyenera kuganizira kuchepetsa ndondomeko zomwe alimi akuyenera kutsatira kuti ayambe kupanga ulimi wa chamba. Pofuna kuti dziko lino likhale ndi mbewu ina yodalirika yomwe ingamabweretse ndalama zochuluka za kunja kwa dziko lino. A Tchereni anayankhula izi pomwe msika wa malonda a fodya a chaka chino ukukumana ndi mavuto ngakhale kuti unangoyamba kumene. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Betchani Tchereni. Nkhani ya fodya ndi nkhani imene tonsefe takhala tikuyikamba nazo kuti tanidalira kwa nthawi ya- yayitali komanso tanidalira ah, mo- mo- mopitiriza muyezo panopono ya- tafikano nthawi imene tikuyenera tiyambe kuona njira zina chifukwa mmene fodya asakubwera bwinobwino ku msikaku olo atati wabwera wambiri koma panopo tikudziwa zo- zokuti ndalama zimene zikufunika zakunja ndi zambiri kwambiri so ndalama zimene zija zikapanda kupezeka bwinobwino ife katundu wathu wambiri timadalira kuchokera kunja ndiyoti mukhale ndi ndalama za- za- zakunjazo ngati palibepo ndiyoti iyi ndi mavuto nchifukwa chake tsopano pano tiku- tiku- tiku- tiku- tikumayankhula kunena kuti nkhani zija zimene timazikamba za e, soya kuti taona mmene akhoza kuchitira tikhoza kukhala ndi makobiri kupu- kupatulapo za, za, za soyazo palinso zina zoti mpaka na anthu tinalephera kukwaniritsa kumsika ku sudani kuja ndiyoti kuli zingapo zimene tingachite kuphatikiziranso apo izizi zomapatsana malaisensi odula pa zinthu zoti zifu- zina ziti- zitipindulire monga ngati chamba chija chopangira cha mankhwala chija zikudabwitsa kuti nchifukwa chani tikutero chifukwa e, e, ngatidi zili ndalama sitikuyenera kuti tiyikepo mpaka na ziletso zangati zimenezo tipange zinthu zokuti tikhale nazo aliyense apindule dziko lino lisamakhale m'mavuto omachita omaziyamba dala ndipo katswiri pa zaulimi komanso zachilengedwe patrick kuyokwa anati alimi mdziko muno akuyenera kuyamba ulimi wa mapeyala ngati njira imodzi yopezera ndalama kusiyana ndi kudalira ulimi wa fodya A Kuyokwa anati ulimi wa mapeyalawu uli ndi kuthekera kobweretsa chuma cha maiko ena m'dziko muno ngati mapeyalawa atamatumizidwa kunja kwa dziko lino popeza mtengo wake ndi okwera kufikira pa 3 dollars ya ndalama ya ku Amereka. Iwo anatinso dziko lino lili ndi nyengo yabwino komanso kuti maboma omwe ulimiwu ungapindule ndi omwe kumalimidwa kale mbewu ya khofi. Mabomawa ndi monga Rumphi, Nkhatabay komanso Ntchisi mwa ena. A Kuyokwa anafotokoza zambiri motere. ku malawi kunoko tikamadalira ulimi tikamanena kuti malawi kudalira ulimi timanena kwambiri za fodya and pakali panopa mitengo ya fodya ikhala ngati kuti sikuyenda bwino nde pakufunika ulimi wina okuti ungathe kupikisana ndi ulimi wa fodya uja ndikumathandiza alimi kuti akhale ndi ndalama komanso kuti dziko likhale ndi ndalama nde pa ulimi umenewu pali ulimi wa mapeyala okuti alimiso atha kupanga kusiyana ndi kuti azingodalira fodya ulimi wa mapeyala uwu ndi okuti pali mtundu wina wa mapeyala amene amatchedwa hass and peyala limenelo limakhala lokuti chakunja chakechi ncholimbirako nde anthu ambiri amalikonda chifukwa kuti pansika ndilokuti anthu akumagula kwambiri nde ngati kumalawi kunoko mapeyala awo atha kulimidwa malo ambiri amene kuli kale ulimi mwina wa khofi chifukwa choti amafuna malo okuti ozizirako komanso okuti azikhalanso otentha pa um, mwina ma degrees okwana 18 kuzafikira mwina 24 and ulimi uwu ndokuti mtengo wake mukawuzala umatenga zaka zitatu kuti uyambe kubereka ndiona kuti ndi ulimi woti utha kuthandiza chifukwa choti pakali panopa tikungodalira fodya kwambiri komano uwu ndi ulimi wokuti kunjako chipaso chimodzi amagulisa mwina 3 dollars
ndipo mkulu woona kuti amalawi akutukuka pa chuma mu unduna wa zachuma patricia zimpita anatsutsa mphekesera zoti ndondomeko zomwe boma linakhazikitsa zothandizira anthu osauka zimalowetsedwa ndale

Mwa zina, a Zimpita anati theka la chiwerengero cha anthu m'dziko muno ndi osauka. Komabe, iwo anayamikira ndondomekoyi ponena kuti ikuthandiza kusintha miyoyo ya anthu osauka. Patricia Zimpita anafotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Lester Muhone. Kutengera kafukufuku amene anapanga anzathu a ku Statistics, amanena kuti theka la Amalawi m'dziko muno ndi amene tinganene kuti ndi anthu osauka. Komanso tikachoka pamenepopo pa thekapo pakupezekabenso kuti pali kagulu kenanso ngati 20%, amenewo ndi amene akunenedwa kuti ndi osaukitsitsa kwambiri. Ndiye ntchito iyi yothandiza kuchepetsa kuvutika kwa anthuku, kwambiri timayang'ana amene ali kumunsi kwenikweni, ovutika kwambiriwo kuti asuntheko pang'ono, afikebe pa levulo ina. Asachite kukhala ndi umoyo uja wovutikitsitsa kuti kusowa ndi chakudya chomwe pa tsiku m'moyo mwawo. Tikudziwa kuti pakali panopo sapoti yambiri, chithandizo chambiri yogwirira ntchitoyi chimachokera kwa azinzathu a mayiko akunja komano ndi chinthu choti tikukamba pamodzi ndi mabungwe osiyanasiyana, mayiko osiyanasiyana kuti. Ngati dziko tipeze njira zoti titha kumapeza ndalama thumba kupeza kuikhazikitsa thumba loti liziikidwa ndalama zimene kutsogolo kuno zizitha kuthandiza kuti ma ndondomeko imeneyi yothandiza anthu ovutikitsitsa izitha kupita patsogolo osati kungodalira amabungwe kapena maiko amene amatithandiza m'dziko muno.
Ndipo m'mawu ake, wapampando wa bungwe la Misa Malawi, Tereza Ndanga, anayamikira atolankhani pa ntchito imene amagwira maka pobweretsa poyera mavuto amene akukhudza ndondomekoyi. A Ndanga anati izi zithandizira kuti cholinga cha ndondomekoyi chomwe ndi kusintha miyoyo ya anthu osauka chikwaniritsidwe. Iwo anafotokoza motere. pamakhala madandaulo kuti iyayi atolankhani amakhala kunena kuti akungolemba zimene eh, zili eh, nkhani z- eh, zoyipa zokhazokha nditero eh, koma kwambiri tikamakhala kuti tikubweretsa poyera zinthu zimene zisakuyenda bwino pa ndondomeko yokhudza ndi social protection kwambiri chimene tikufuna ndichonena kuti dziko lathu lichite bwino pamapeto pake chifukwa timakhala ndi cholinga ngati dziko ngati tikupanga mtukula pakhomo ngati tikupanga AIP ngati tikupanga zamalata tili ndi cholinga ndiye cholinga chimenecho timafuna kuti chikwaniritsidwe Koma ngati sitikulemba zimene zikulakwika, zipezeka kunena kuti zolakwika zija zingochitika komanso anthu mdziko muno angopitirira kuvutika. Ifeyo ngati atolankhani tikufuna kunena kuti zimenezo zitasintha nde cholinga chathu kwambiri. Ndipo bungwe la Centre for Democracy and Economic Development Initiatives, Cdedi, linalembera kalata bungwe lothana ndi mchitidwe wa katangale la ACB kuti lifufuze bungwe logawa madzi m'boma la Lilongwe pa nkhani yokhudza mmene linaperekera ntchito yosamutsa mapaipi a madzi pa ntchito yokoza nsewu wa Kenyatta mumzinda wa Lilongwe. Malipoti amawonetsa kuti bungwe la Lilongwe Water Board linapanga mgwirizano ndi kampani ya China Civil Engineering wa ndalama zokwana 5.2 biliyoni Malawi Kwacha kuti igwire ntchito yosamutsa mapaipi amadzi, mapolo amagetsi komanso mawaya a netiweki za lamya, ntchito yomwe ilinso mumgwirizano womwe kampaniyi inapanganso ndi bungwe lokonza misewu la Roads Fund Administration wa ndalama zokwanira 19 biliyoni Malawi Kwacha. Mkulu wa bungwe la Cdedi, Sylvester Namiwa anati, Nkhaniyi ikungoonetsa poyera kuti pali anthu ena amene amafuna kuba ndalama za Amalawi zokwana K5.2 biliyoni. A Namiwa anati bungwe la Roads Fund likanakhala kuti likutumikira zofuna za Amalawi likanalepheretsa mgwirizano omwe bungwe la Water Board linapanga ndi kampani ya Civil Engineering polembera bungwe la boma loona za kagulidwe ka katundu, PPDA. Apa iwo anati bungwe la ACB likuyenera kupanga machawi kufufuza nkhaniyi pofuna kuteteza ndalama za Amalawi. Ndipo mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Sylvester Namiwa motere. tapeza kuti bungwe lomanga misewu la Roads Authority, bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board komanso kampani ina ya China Civil Engineering agwirizana, apanga upo kuti abere a Malawi ndalama zokwana 5.2 biliyoni Malawi Kwacha. E, ngati mukumbukira bwino, boma la Malawi kuzera mu unduna wa za mayendedwe ndi mtengatenga ndi mtokoma adapanga chiganizo choti akulisenso msewu wa Kenyatta Drive, Shara, Kenyatta, uh, Kenyatta Drive komanso Shara Drive kuti ufike uh, zigawo za misewu itatu mbali ina itatu mbali ina ntchito imeneyi adapereka ndalama zokwana 19 billion ku kampani imeneyi ya China Civil Engineering ndiye chodabwisa nchonena kuti posachedwapa bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board anabwera poyera kupempha bungwe lija la PPDA kuti awaloleze kuti apereke contract ya 5.2 billion ku kampani yomweyi imene ikumanga msewu umenewu. Ndiye ife tinachita chidwi kuti kodi eh, chasisa dzaye kuti njovu ithyoke nyanga nchani. Titayakaona uh, zikuoneka kuti kampani imene afuna ayipereke ayipase contract idachaja 5.2 billion pamene kuli makampani ena adachaja ndalama zocheperako Ndiye chidwi chija chitapitirira, tinakapeza kuti ntchito imene akufuna kuti apereke ku kampani imeneyi ili kale mu ndondomeko ya 19 billion ija, kusonyeza kuti a Lilongwe Water Board angofuna kugwirizana ndi kampani ndi anzawo ena kuti atibere ndalama, abere Amalawi ndalama zokwana 5.2 billion. Kuti mudziwe kuti chilipo chilipo, n'chifukwa chiyani amapereka ntchitoyi ku kampani imene inali number 4 kusiya amene anatchaja momvererako, number 1 kusiya number 2 kusiya number 3 kukatenga number 4. Chimenechi ndi chimene tikufuna kuti a Martha Chizuma alowererepo. Tikuyankhula pano taalembera kalata kuti afufuze a Lilongwe Water Board, afufuze a Roads Authority, afufuzenso kampani imeneyi ya China Civil Engineering.
Bungwe la Centre for Human Rights Rehabilitation, CHRR, linati boma likuyenera kuzenga mlandu a Zuneth Sattar kamba koti amakhudzidwa ndi kuonongeka kwa chuma cha Amalawi. Mkulu wa bungweli, A Michael Kaiyatsa anati kuchedwa kuzenga milandu ya a Sattar kukubweretsa mafunso ochuluka chifukwa choti magulu ena monga UK Finance Intelligence linapereka umboni wofunikira pa nkhaniyi. Iwo anafotokoza motere. Kuchedwa kulikonse kukubweretsa mafunso komanso chikayiko kuti mwina maofisi awiri amenewa sakufuna kapena kuti palibe political will kuti milandu imeneyi ithe. inde tikuziwa kuti acb ali ndi chidwi kuti mlandu umenewu upite patsogolo komano ah, palinso vuto kuti alibe ma resources okwanira kuoneka kuti boma chedwetsa kwapasa ndalama zimene zikupereka mafunso osiyanasiyana pakufunika kuti ah, boma ah, komanso maofisi onse okhudzidwa makamaka ku ah, dpp achitepo kanthu makamaka kuchita machawi kuti mlandu umenewu upite kutsogolo chifukwa anthu ali ndi ufulu woziwa kuti kodi milandu imeneyi ikuyenda bwanji komanso tisaiwale kuti ndalama zimene zikukhudzidwazo ndalama zimene zipyuti zanyeka malawi a Zuneth Sattar akuwaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yakatangale komanso ziphuphu kuphatikizapo mlandu wina omwe anachita ndi nduna yakale yoona za malo a Kezzie Msukwa ndipo bodi ya kampani ya admarc inati ifufuza mmene mkulu wa kampaniyi rhino chiphiko anagulira galimoto lawo latsopano kumayambiriro a mwezi uno Malingana ndi malipoti, a Chiphiko anagula galimoto la mtundu wa Nissan Patrol lomwe linaononga ndalama zokwana 107 miliyoni Malawi Kwacha za kampani ya Admarc. Apa bhodiyi inati izi nzodandaulitsa potengera ndi mavuto a zachuma amene kampaniyi ikudutsamo. Poyankhulapo pa nkhaniyi mkulu wa bungwe la Centre for Democracy and Economic Development Initiative, Cdedi, Sylvester Namiwa anadzudzula mchitidwe omwe bungwe la Admarc linaonetsa polekelera a Chiphiko kugula galimoto la mtengo wapatalili. A Namiwa anafotokoza zambiri. N'zomvetsa chisoni koma zosadabwitsa kunena kuti anthu amene akugwira ntchito m'makampani osiyanasiyana a boma madipatimenti osiyanasiyana kapenanso maunduna akutengera khalidwe chifukwa ntchito yothana ndi katangale imafunika iziyambira kutunda izisika m'munsi kwa nthawi yoyamba takhala ndi purezidenti amene akupsengezera kapena kumaombera m'manja mchitidwe wa katangale mdziko muno poyera zochita za a Chakwera zimaoneka zimayankhula kwambiri zimafuula kwambiri kuposa eh, zoyankhula zawo chomvetsa chisoni chonena kuti anthu amene ali ku admarc makamaka a Rhino chiphiko ndi anthu amene amakhala patsogolo m'mbuyomu kunena kuti tayenika kusintha mmene timachitira zinthu lero akufuna boma liwapase ndalama zoti abwezeresenso moyo mu admarc ndiye zomvetsa chisoni kuti anthu omwewo amene afuna ndalama za misonkho ya anthu kuti ayikonzenso admarc akumaononga ndalama ngati kuti ndi nthawi ya khrisimasi komanso chachiwiri zikuoneka kuti iwo a Rhino Chiphiko ali ndi mphamvu zambiri kuposa mabwana awo amene ayenika kukhala board koma onsewo timati tiwachenjeze kuti azindikire kuti kusanabwere iwowa ku admarc kunali anthu ena adachoka komanso iwowa azachoka koma amalawi azakhalapobe ndiye zonse kaya aphimba amalawi kumaso kaya atani koma siku lina choona chizadziwika koma padakali panopa akanasogoza kaye umunthu chifukwa admarc ikukanika kulipira malipiro a anthu ena kuti asamalire mabanja awo sizoona kuti wina azikazigulira chigalimoto eh, cha ndalama za nkhaninkhani pamene ana a anthu agona ndi njala anthu amene akugwira ntchito anthu amene samayenika kugona ndi njala chifukwa kuti makolo awo ali pa ntchito
ndipo apolisi m'boma la dowa anamanga abambo awiri powaganizira kuti akukhudzidwa ndi milandu yokuba zipangizo za njanji m'bomali Mneneri wa apolisi m'bomali, Gladson M'bumpha, anati oganizidwawa ndi a Gerald Stanley a zaka 32 omwe anamangidwa usiku wa pa 16 April chaka chino. A Bumpha anati achitetezo cha m'mudzi ndi omwe anathandizira apolisi kuti agwire anthuwa ndipo iwo anati anthuwa akaonekera ku bwalo la milandu. A Bumpha anafotokoza motere. Ndizoonadi kuti anthu awiri ali mchitokosi chathu kuno ku Dowa police station powaganizira kuti aba ah, zipangizo zomangira njanje owaganizira amenewa a Gerald Stanley zaka 39 komanso a Mika Chitsulo a zaka 32 anamangidwa usiku wa pa 16 komanso kufika pa 17 April chaka chino pa mudzi wa Chisonga TA Chiwere kuno ku Dowa anthu amenewa akaonekera ku khoti posachedwapa komwe akayankhe mlandu okuba Ah, mukudziwa kuti ife apolisi ah, sitimagwira ntchito patokha timagwira ndi anzathu achitetezo akumudzi nde mbali imeneyi takhala achitetezo athu akumudzi kuti azipanga patrols eh, m'madera omwe kuli njanje nde malingana ndi kugwira ntchito bwino kwathu ndi a- anthu akumudzi komanso good pass information ndifukwa chake anthu amene awiriwa tagwira ndi cholinga choti ah, tiwatengere ku khoti cholinga choti mchitidwe oba oba zipangizo za njanje ah, uchepe kuno ku Dowa komanso Malawi yonse Ndipo bambo wina wa zaka 68, George Chibweza m'boma la Dowa lomweli, anadzipha kamba kuti mwana wake wa mkazi anaphika ndiwo zopanda tomato. Mneneri wa polisi m'bomali, Gladson M'bumpha, anatsimikiza za nkhaniyi ponena kuti patsikuli anakangana ndi mwana wakeyu chifukwa sanaphike ndiwo zothira tomato ndipo bamboyu anachoka kunyumba kwake kulowera cha ku dimba lake la mzimbe osabwererakonso. Ah, ndizoonadi kuti bambo wa zaka 68 kuno ku Dowa ah, wazipha pozimangirira atakangana ndi mwana wake wa mkazi ah, bambowa a George Chibweza anazimangirira usiku wa lachiwiri pa 19 April m'mudzi mwa Chileka ah, kuno ku Dowa ah, lipoti latisonyeza kuti asanazimangirire bamboyu anakangana ndi mwana wake wa mtsikana ah, chifukwa choti anaphika ndiwo zopanda tomato anthu ambiri akakhala ndi mavuto osiyanasiyana amangoganizira kuti basi angochotsa moyo wawo kapena kuzipha koma izi siziyenera kukhala choncho ngati ali mavuto ena ndithu apeze munthu kapena apeze upangiri woyenera cholinga choti nkhani zozikhwezazi zichepe m'Malawi muno komanso kuphatikiza ndi ku Dowa kuno
Banki yaikulu m'dziko muno, RBM, inati dziko lino likufunika lichilimike pa kukhala ndi katundu wochuluka pa misika ya m'maiko ena pofuna kuti dziko lino lidzipeza ndalama zochuluka za m'maiko ena. Oyankhulira banki ya RBM, a Ralph Tseka, anati dziko lino likukumana ndi mavuto ena a zachuma kamba koti kudalira kwambiri katundu wogulidwa kunja kuyerekeza ndi katundu amene limagulitsa pa misika ya m'maiko ena. A Tseka analankhula izi Lachinayi m'boma la Salima pa maphunziro a atolankhani okhudza ndondomeko za kayendetsedwe ka chuma. Iwo anati dziko lino likuyenera kusiya kudalira mbewu ya fodya yokha ngati njira yopezera ndalama za m'maiko ena. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi a Ralph Tseka. Dziko lino timakhala ndi ndalama zobwera kunja tikagulitsa pokhapokha fodya. Koma tikakhala kuti fodya uja sitikugulitsa ndiye kuti ndalama zakunja zija zimasowa. Koma fodya mukaonetsetsa amagulitsidwa mwina 4 months zokha pa chaka. koma kwina konseko timakhala kuti tilibe chilichonse chimene chikubweretsa ndalama zakunja ndiye ichichi ndi chimene tikuona kuti chimakhala chinthu chovutirapo timafunika ndithu ifeyo anthu ngati dziko tikhale pansi tigwirizane kuti kodi tingapange bwanji kuti eh, chaka chilichonse kapena kuti eh, tisamangodalira fodya yekha koma tipezenso masosi ena amene angathe kubweretsa ndalama zakunja
ndi nkhani imeneyo tafikanso kumapeto kwa nkhani zathu zomwe timakupatsirani msabata yomwe yangotha kumeneyi pulogalamu yake ija ya nkhani zathu msabatayi ndipo munali ndine eric norman mkwaira pitirizani kumvera redio alinafe